An Spideog. Is í an chuimhne is sia siar atá i mo cheann ná bheith istigh i nead bheag agus gan ionam ach gearrcach lag lom. Ceithre éinín a bhí san ál. Gach lá, théadh Mamaí amach ag lorg bia. Thugadh sí péisteanna agus rudaí deasa eile ar ais chugainn. Diaidh ar ndiaidh d'fhás clúmh agus cleití orm. Maidin amháin tháinig fonn orm an domhan mór a fheiceáil. Leath mé mo sciatháin agus chuaigh mé ag eitilt anseo agus ansiúd. Lean an t-ál mé agus is orm a bhí an gliondar agus sinn ag dul ó thor go tor. Beidh cuimhne agam ar an maidin sin go lá mo bháis. Bhí saol breá agam ar feadh an tsamhraidh. D'éirínn le breacadh an lae agus théinn amach ag lorg bricfeasta. D'fhairinn ar phéisteanna agus d'ithinn mo sháith. Ansin sheasainn ar thor agus chanainn ceol binn. D'inis Mamaí dúinn go raibh dhá namhaid mharfacha againn, an cat agus an seabhac. Aon uair a d'fheicinn iad d'fhanainn i bhfolach i dtor, deirimse leat. D'imigh an samhradh agus an fómhar agus tháinig an geimhreadh. Bhíodh sneachta agus sioc ar an talamh. Murach an bhean chineálta a chaitheadh arán amach chugam gheobhainn bás den ocras. Ach d'imigh an geimhreadh agus tháinig an t-earrach. Éan beag donn is ea mé agus tá brollach dearg orm. Seo mar a tharla an brollach dearg a bheith orm. Nuair a bhí Íosa ar an gcrois rinne spideog iarracht ar na tairní a tharraingt amach as a lámha. Thit braon fola ar a brollach agus tá brollach dearg ar gach spideog ó shin i leith. Nach deas an scéal é? Abairtí agus aistí. An Spideog. Is é an cuimhne is sia siar atá i mo cheann ná bheith istigh i nead bheag agus gan ionam ach gearrcach lag lom. Ceithre éinín a bhí san ál. Gach lá théadh Mamaí amach ag lorg bia. Thugadh sí péisteanna agus rudaí deasa eile ar ais chugainn. Diaidh ar ndiaidh d'fhás clúmh agus cleití orm. Maidin amháin tháinig fonn orm an domhan mór a fheiceáil. Leath mé mo sciatháin agus chuaigh mé ag eitilt anseo agus ansiúd. Lean an t-ál mé agus is orainn a bhí an gliondar agus sinn ag dul ó thor go tor. Beidh cuimhne agam ar an maidin sin go lá mo bháis. Bhí saol breá agam ar feadh an tsamhraidh. D'éirínn le breacadh an lae agus théinn amach ag lorg bricfeasta. Bheirinn ar phéisteanna agus d'ithinn mo sháith. Ansin, sheasainn ar thor agus chanainn ceol binn. D'inis Mamaí dúinn go raibh dhá namhaid mharfacha againn. An Cat agus an Seabhac. Aon uair a d'fheicinn iad d'fhanainn i bhfolach i dtor, deirimse leat. D'imigh an samhradh agus an fómhar agus tháinig an geimhreadh. Bhíodh sneachta agus sioc ar an talamh. Murach an bhean chineálta a chaitheadh arán amach chugam gheobhainn bás den ocras. Ach d'imigh an geimhreadh agus tháinig an t-earrach. Éan beag donn is ea mé agus tá brollach dearg orm. Seo mar a tharla an brollach dearg a bheith orm. Nuair a bhí Íosa ar an gcrois, rinne spideog iarracht ar na tairní a tharraingt amach as a lámha. Thit braon fola ar a brollach agus tá brollach dearg ar gach spideog ó shin i leith. Nach deas an scéal é? Abairtí agus Aistí, Cuid 2.